a bhuaigh Cill Mochuda na Crócaigh a gcéad Chraobh Átha Cliath Níl éinne tar éis a bheith i ngiorracht scread asail dóibh i gCúige Laighean agus bhí siad sa tóir ar a gceathrú Craobh Laighean as a chéile ag an deireadh seachtaine Ina gcoinne bhí Tigh na hÉille, seaimpíní Chill Mhantáin don haon uair déag as a chéile. An éireodh leo dul céim níos faide i mbliana agus stair a bhaint amach don chlub agus don chontae agus Craobh AIB Laighean a bhuachan den chéad uair Tomás Mac an tSaoir, atá i mbun tráchtaireachta. Ceann san buailte amach i dtreo an cliathán ansan, Cill Mochuda na Crócaigh. Dearbhla Gower gan dabht istigh sa chúl acu siúd. Í ag imirt don Ghaillimh i mbliana agus an liathróid sin caillte anois ansan acu. Tigh na hÉille anois, an féidir leo rud éigin a dh'fháilt ansan? Na cosantóirí ag titim siar, deis iontach acu rud éigin a dh'fháilt amach as an ngluaiseacht anso agus iarracht ar bháide agus é faighte acu. Thearmann na babhta san, an fáiteall báide. An-ghluaiseacht ansan ag tosaithe Tigh na hÉille agus, bhuel, dearúd i measc na cosantóirí agus báide faighte acu. Dul suas fén bpáirc arís. Kate Murray ansan, ar phainéal Bhleá Cliath agus seo chugainn Niamh Cotter, breá ábalta na scóranna a aimsiú agus ceann san seolta thairis an trasnán go maith aici. Iad tosnaithe go láidir arís, Cill Mochuda na Crócaigh leis na scóranna. Iad ag teacht go tréan anois arís anso. Davoren ag imirt i lár baill ansan ar a ndaichead slat an bhfuil báide eile le feiscint anso againn agus gan aon straein in aon chor bhuel bhí sé díreach ráite agam ach tá sé faighte ansan agus críoch curtha leis an liathróid aige Éabha Rutledge agus báide eile faighte ansan aige Cill Mochuda na Crócaigh iad ag féachaint go láidir anois anso. Na cosantóirí ag teacht amach arís. Suas fén ghort a raghaidh siad, Kate Murray an-chuid dos na liathróidí ag dul tríthi anseo sa chluiche so, an bheirt atá ag imirt amuigh i lár na páirce ansan aige Cill Mochuda na Crócaigh. Seo chugainn Murray arís agus Niamh Cotter anois ag tabhairt cabhair ansan di agus suas fén bpáirc a raghaidh siad. Niamh a bhíonn ag tógaint na ciceanna saora dóibh agus suas fén bpáirc is na cosantóirí ag titim siar. Caithfidh siad a bheith píosa beag níos tapúla mar tá an liathróid anso aige Conroy. Cad a dhéanfaidh Conroy an babhta so leis an liathróid? Cuirfidh sí bróig leis agus ansan agus mí-ádh leis an gcosantóir. Tá an liathróid san imithe isteach sa bháide agus an bearna oscailte ar chlár na scór píosa beag eile. Tar éis an iarracht san ó Amy Conroy. Kate Murray le pas láimhe ansan. Cill Mochuda na Crócaigh arís. Sin é an sprioc i gcónaí Niamh Cotter ansan atá ag imirt ar a ndaichead slat ag caitheamh geansaí uimhir a dó dhéag ach istigh i lár baill an cuid is mó den gcluiche seo. Liathróid san curtha isteach sa chúinne ansan i dtreo Michelle Davoren. An féidir le Michelle scór a dh'fháilt? Na cosantóirí ag titim siar. Caithfidh siad a bheith píosa beag arís níos tapúla agus pas láimhe trasna an bhosca agus gan aon dearúd istigh ansan. Tá an liathróid agus báide faighte aige Amy Conroy agus, bhuel, cuma an-láidir anois anso ar Chill Mochuda na Crócaigh ar chlár na scór, an tarna báide aimsithe aige Conroy. Tigh na hÉille ag dul suas na páirce anso, Aimee Maher ag imirt amuigh i lár an ghoirt arís, seilbh faighte aige Jackie Kinch ansan agus trasna ar ais go dtí Emer O'Sullivan, an féidir le Emer scór éigin a dh'fháilt anseo agus b'fhéidir teacht aniar a thosnú, rud éigin mar sin? Agus an ceann san, bhuel, beidh an brat bán ag imeacht in airde! Agus Tigh na hÉille ag dul chun cinn. Aoife Gorman, báide faighte aici siúd sa chéad leath. Iarracht ansan, an liathróid a shá tar n-ais agus é faighte ansan aige Cill Mhochuda na Crócaigh amuigh i lár an ghoirt agus iad ag féachaint chun cinn. Cén sprioc athá acu? Duine éigin a dh'aimsiú ansan ar an ndaichead slat san, Kate McDaid agus Niamh Cotter arís, tá gach aon liathróid ag dul trí Cotter tráthnóna. Níl aon dearúd á dhéanamh aici nuair a fhaigheann sí seilbh, na pasanna láimhe tapaidh arís anso, Niamh Cotter ag dul isteach ansan. Tá sé faighte ag Amy Conroy, dhá bháide faighte aici siúd sa chluiche so go dtí so. Agus arís, ag féachaint chun cinn Ailbhe Davoren. Bhfuil aon rogha aici? An liathróid sin a chur isteach i dtreo an líne lántosach agus féach cé thá istigh, tar éis éalú isteach. Níl éinne ag faire uirthi in aon chor, an Niamh Cotter ansan agus leis an deasóg! An ceann sin curtha isteach sa bháide, tá an ceathrú báide aimsithe anois acu. Agus é sin tuillte go maith aige Niamh Cotter, í ag imirt go hiontach anseo tráthnóna. Agus an cic amach le tógaint anois ag an mbáideoir Clancy istigh ansin, ceann gearra curtha amach ansin, sprioc na cosantóirí ach é faighte thar n-ais ansin ag McDaid arís agus suas fén ghort ar ais iad arís, cuma dainséarach ar Chill Mhochuda na Crócaigh gach aon babhta go dtéid siad chun cinn agus an cúigiú ceann faighte acu anois tráthnóna. Na cosantóirí ag titim siar ansan ach b'fhéidir píosa beag ró-dhéanach an cabhair a thabhairt don mbáideoir mar tá sé curtha isteach sa bháide aige Éabha Rutledge dóibh. Ní fada uainn an feadóg deireanach anso, seilbh aige. Tigh na hÉille amuigh i lár an ghoirt ansan agus an feadóg deireanach séidte anseo tráthnóna agus is iad Cill Mhochuda na Crócaigh seaimpíní arís i gCúige Laighean. Agus Éabha Rutledge, an captaen buacach, ag tógaint an cupa abhaile tráthnóna.